a bɛ moriya de dɔn fo ka taa fɔ to ten kadi n ka maa de bɛ kaso la n b'a fɛ a ka bɔ n'i y'a don cogo fɔ adama ɲɛ na ani ala cɛ n'a kan ka min kɛ a b'o ɲɛfɔ i ye kadi n'i ka eh, kalan banna baaraw de ma sɔrɔ i ka dɔn se adama fɛ kadi wala n ka mɔgɔ de bɛ jamana kɔ kan a ka papiye ko de ma se ka ɲɛnabɔ wala a ma se ka baara sɔrɔ ka to jamana kɔ kan wala adama wele ka nɛgɛjuru sira fɛ kadi furuko baara fana sira fɛ adama wele denko baara sira fana fɛ adama wele kadi c'est-à-dire adama ka kuma an bɛ dɔ de fɔ a la ka dɔ to yen a baro tɛ fɔ ka ban ne na adama ɲɔgɔn mɛn a bɛ san dawɔnɔ bɔrɛ kadi mais n sera ma ka diɲɛ fura fura minɛ a bolo ka taa di maa wɛrɛ ma i ka kunkɔrɔta sɔrɔ a bɛɛ kelen kelen na nimisa t'a ka fura ta la fewu an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'u tɔgɔ sɛbɛn sisan 53

baara ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an b'a ɲini a fɛ a k'i da don koko la koko n'a bɛ mɔgɔ la i b'a dɔn cogo di ko koko b'i la ka na alhamdulillah koko ye bana ye kosɛbɛ kɔnɔna bana don précisément monsieur an b'a fɔ kɔnɔja bana o de ye koko ye kosɛbɛ i yɛrɛ b'a dɔn cogo di koko b'i la la première des choses kosɛbɛ b'i kɔnɔ ja
n'i kɔnɔ jara i bɛna a ye kosɛbɛ i kɔ bɛ ja n'i kɔ jara a bɛna kunkolodimi bila i la kosɛbɛ o kunkolodimi o bɛ kɛ sababu ye o bɛ ɲɛnamini misɛnnin bila i la kosɛbɛ o bɛ to sababu ye o bɛna don i ɲɛ na i ɲɛ bɛ to k'i ŋɛɲɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɛ tereke a bɛ bilen a bɛ ŋɛɲɛ kosɛbɛ a bɛ t'o la a bɛ flou don i ɲɛ kɔrɔ k'a kɛ komi

a ma ɲi a ma ɲi a ma ɲi banajuguba donc ale de bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka nin lase cɛ ma a ma ɲi a bɛ t'o la kosɛbɛ a bɛ kuran yɛrɛ bɛ na wagati dɔ kuran bɛ pɛrɛn a kɛra mali kuran ko ye voilà donc a bɛ na nin nacogo la kosɛbɛ a b'i fari don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ a bɛ hali mɔgɔ paralyser a b'o kɛ a ma ɲi bana min don ko n'a ma furakɛ a bɛ se ka fɛn bɛɛ se hadamaden ma kosɛbɛ ale ye bana ye a yiri julama de don n'a falenna i na i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn a b'o de bɔ i la a ma nɔgɔ n'i y'a mɛn maliyɛnw da la ko fura tɛ furudimi na anw fɛ yen kosɛbɛ fura bɛ furudimi na mais caman bɛ furudimi tubabu furakɛ ka dɛsɛ kosɛbɛ ka farafin furakɛ ka dɛsɛ a bɛna se niveau dɔ la kosɛbɛ u bɛna fura dɔw sɔrɔ n'a madara kalo fila kalo saba olu yɛrɛ bɛ tila ka nkalon da u yɛrɛ la n'a wulila ko n y'a fɛn dɔ de dun o de kɛra sababu ye ka n ka furudimi k'a wuli k'a sɔrɔ a tun ma ban yɛrɛ a ma ban parce que koko de bɛ na ni kosɛbɛ furudimi ye ni i bɛ fɛ ka yiri faga i b'a dili tigɛ mais n'i y'a yiri bolo tigɛ en tant que ji bɛ k'a kan a bɛ nugu a bɛ nugu a tɛ ka bolo bɔlen bɛ a bɛ bolo kura yɛrɛ bɔ o yɛrɛ ka ca dɔ in ye min tɛ kɔrɔlen ye kosɛbɛ donc koko bɛ ten bon ale bɛ symptômes minnu kɛ mɔgɔw la sa généralement kosɛbɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw de b'u baser olu furakɛli kan kosɛbɛ mais an bɛ fɛn dɔ fana fɔ ɛɛ abubakar ko ne cɛ caman bɛ koko fura bɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔmagaya fura de b'u bolo kɔnɔboli fura ani koko fura tɛ kelen tɛ dɛ n'i y'a fura in ta kosɛbɛ i b'i lafiya mais n'i y'a fura bila kɔnɔ bɛ ja nɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen yɛrɛ kan anw bɛ traitement di mɔgɔw ma kosɛbɛ tile bi naani ani duuru kosɛbɛ walima kalo fila an ka koko traitement ka bana ka a furakɛ k'a bɔ i la pewu pewu

U b'a fɔ koko interne ani externe kosɛbɛ ko kɔnɔkanta ni kɔkanta nin bɛɛ manamanakan ye koko ko la kosɛbɛ koko de ye koko ye dɔrɔn mɔgɔw fari de tɛ kelen ye i bɛ bana kelen sɔrɔ mɔgɔ tan na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a si ni si ka taamasiyɛn tɛ kelen i y'a faamu kosɛbɛ koko bɛ mɔgɔ so sɔrɔ k'i mago sa k'a sɔrɔ a ma bɔlɔ bɔ i la kosɛbɛ k'a sɔrɔ a ma kɔbɔ se i ma koko bɛ nin bɛɛ lase hadamaden ma kosɛbɛ donc f'an ka hakili to nin yɔrɔ min na inshallah ɛɛ adama n'an bɔr'o la an bɛ na i ka dɔn ɲininkali laban fana ne la o y'i ka dɔn k'a fɔ i ka cɛya fura ye adama cɛya fura in i ka dɔn k'a fɔ a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya kɔnɔna na ani i ka cɛya fura in a bɛ ta tacogo jumɛn ani a bɛ baara jumɛn jumɛn kɛ kosɛbɛ bon cɛya fura in Mhm. qualité damadɔ don kosɛbɛ an ko wusuta bɛ yen Mhm. wusula in Mhm. ale tɛ dun kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an y'o fana dilan Mhm. an y'a kuma dɔw de mɛn mɔgɔw da la Mhm. ko u bɛ farafin fura sisan kosɛbɛ k'u bɛ eh, tubabu viagra ninnu san Eh. u b'a susu k'a k'a la Eh, Ala. k'a feere mɔgɔw ma kosɛbɛ bon kuma in y'an tɔɔrɔ Mhm. mais an tɛ se ka b'u da kosɛbɛ mais an bɛ se ka min kɛ Mhm. an bɛ baara de kɛ

n'i tɛ nege sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ nege don i la n'a ka dɔgɔ a b'a kunbaya kosɛbɛ n'i ka teli a bɛ sumaya ni fanga t'i la kosɛbɛ a bɛ fanga don i la donc wusula in ka baara ye nin kosɛbɛ kɛwale ninnu kosɛbɛ inshallah o diyara n ye adama o la ka di an ka taa adama a filanan an b'a fɔ o ma ko jaabi dako kelen kosɛbɛ o fana tɛ fura dunta ye dɛ

cɛya de ɲigin kosɛbɛ sɔgɔmada fɛ ka furamugu in da a nɛgɛtigɛ da la a ka se ka heure kelen walima heure fila kɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ i ma taa sugunɛ kɛ après hali n'i y'i ko kosɛbɛ a tɛ foyi kɛ sufɛ n'i nana baara daminɛ kosɛbɛ i yɛrɛ bɛn'a ye i bɛna forme sɔrɔ ka se niveau min na kosɛbɛ n'i ka teli ale fana bɛ mɔgɔ sumaya bɛ mɔgɔ sumaya kosɛbɛ ni min yɛrɛ tɛ yen fiyewu fiyewu kuma ma bɔn ni min tɛ yen fiyewu fiyewu o fana kɛcogow de bɛ yen o ni ninnu tɛ kelen kosɛbɛ parce que tiɲɛ tɛ fila ye tiɲɛ ye kelen de ye bana bɛɛ n'a fura don kosɛbɛ o tigi bɛ se k'e wele sa o bɛ n wele o cogoyaw bɛ yen kosɛbɛ a fɛnw b'an bolo n'i tɛ yen kosɛbɛ ni a dilanna ka d'i ma a bɛ kɛ jelekisɛ de la kosɛbɛ i b'a don tasuma na n'a bilenna eh, i bɛ sugunɛ k'a kan kosɛbɛ n'i y'a sugunɛ k'a kan a bɔ ka n'a ma wuli mhm. o kɔni an bɛ dɔnni dabila ayi adama a tɛ s'o ma i bɛ dɔnni dɔn de parce que i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de a wuli de an kana ɲɔgɔn nɛgɛn i y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn de i y'a faamu kosɛbɛ donc olu siraw bɛ yen mhm. mais mhm. olu bɛ se ka kɛ fɛn ye kosɛbɛ k'an b'olu fɔ cogo dɔw la antenne na antenne na kosɛbɛ minnu sɔrɔ ka di an b'olu de fɔ kosɛbɛ par exemple sisan filɛ ka wusulan min fɔ an nana n'a y'an fɛ filɛ ka jɛbi dako kelen min fɔ kosɛbɛ an nana n'a y'an fɛ ni mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnna olu b'a sɔrɔ facilement kosɛbɛ ɔ mais min ye ka taa jelekisɛ don tasuma la o tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ voilà Eh, kadi an b'a ɲini mɔgɔ fɛ eh, an kɔni bɛ yan fo ka taa se 16 heures ma ni maa minnu m'u tɔgɔ sɛbɛn u ka wele kɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn wala u ka wele kɛ an yɛrɛ ka portable la n'o ye 66 21 78 00 wala e ka numéro 79 6 91 n'i wele kɛ o fɛn fɛn na an b'i tɔgɔ sɛbɛn an bɛ yan nɔ ka mɔgɔ kɔnɔ fo ka taa se 16 heures ma ni 16 heures sera an sɔrɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na mais yanni cɛ ni maa minnu mago bɛ adama jara n'o ye professeur adama jara ye a mana kɛ mako o mako ye adama tɛ diɲɛ maa si wari minɛ ka dun ka sɔrɔ a tɛ se k'i mako dilan tiɲɛtigi don ladiritigi don adama ye yiri de ɲɛɲini ka yiri ɲɛ dɔn ka tila ka moriya ɲɛɲini k'i sigi a golo kan hippodrome na babani ka misiri yɛrɛ kɛrɛfɛla na kadi ni maa min ma yɔrɔ dɔn i jɔ babani ka misiri da la dɔrɔn i ka adama wele a ka nɛgɛjuru la n'i jɔ babani ka misiri da i bɛ belebele wele a ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la 73 kosɛbɛ 52 52 24 walima 66 kosɛbɛ adama jara an bɛ nin fan fɛ sisan ni anw ko an ka kuma to i yɛrɛ ma sisan welekan jumɛn de b'i yɛrɛ bolo ka ɲɛsin banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ma ani i ka dɔn fɔ laban jumɛn yɛrɛ b'i fana bolo nin sunkalo in na ka di i ka dɔn fɔ kiliyanw ma alhamdulila kosɛbɛ an an bɛ wele da kosɛbɛ ka taa banabagatɔw ni banabagatɔ somɔgɔw u ka furakɛli ɲɛɲini kosɛbɛ kana taa furakɛli kɛ u kunfɛ ten mhm, sugu bɛ sugu bɛ sugu bɛ sugu bɛ a man ɲi parce que yiri ye fɛn dɔ de ye kosɛbɛ fɛn bɛɛ bɛ ɲamɔgɔden wolo mhm. fo yiri mhm. n'i bɛ yiri dɔn kosɛbɛ i b'a dɔn n'i t'a dɔn i t'a dɔn o ye tiɲɛ wa yiri tɛ yɛlɛmɛ kosɛbɛ an bɛ fɛn min fana fɔ yiri ye fɛn dɔ de ye e bɛ se ka yiri utiliser kosɛbɛ nin problème na
i bɛ se k'a fɔ a man kan nin problème ye mais a y'a ni problème na se ma o tɛ yiri ye an k'o fɔ ko parce que u bɛ fɛn dɔ de k'an na u kɛlen bɛ k'an gosi an hakili la ko dose tɛ yiri la farafin fura la farafin fura ninnu na bɛ yen nɔ a bɔ kɛ ka sɔrɔ tɛ ala lagosi don
farafin de y'a fi ji fiɲɛ dilan ka ji filen bila sanfɛ kosɛbɛ e bɛna se fiɲɛ ma i ko dɔ bɛ ne la o tigi ta fɔlɔ alo
somɔgɔw bɛ di alo somɔgɔw bɛ di nse i tɔgɔ awɔ mɔgɔ bɛ na ɲɛfɛ kana yɛlɛ etazi sanfɛ i jɔ kɛnɛ bɔ i k'i jɔ cour da la kɛnɛma dɔ bɛ bɔ san k'i kunbɛn kadi an bɛ taa ni baro ye adama hali bi kɛrɛnna an bɛ arajo sanfɛ adama an bɛ taa ni baro ye fan fɛ donc yiri ye fɛn dɔ de ye kosɛbɛ n'i b'a dɔn i b'a dɔn kosɛbɛ n'i t'a dɔn i t'a dɔn mais u kɛlen bɛ ka hadamadenw gosi u hakili la kosɛbɛ k'a fɔ mhm. dose tɛ yiri la o ye manamanakan de ye e bɛ taa min fɛ yen kosɛbɛ a tigi hakili de b'a la mhm. e min fana taara mhm. hakili dɔ de bɛ e la kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ fura di mɔgɔ ma ko taa nin bɛɛ k'i da kɔnɔ o ye tiɲɛ a bɛ f'i ɲɛna de taa ta nin tacogo in na wa fura o fura kosɛbɛ n'a bɛ di mɔgɔw ma que ça soit a kɛra an ka fura ye o a kɛra farafin fura fɛn o fɛn ye u b'a f'i ye après le manger dumuni kɔfɛ nin ta maa si t'a f'i ye nin ta yanni ka dumuni kɛ kosɛbɛ donc hakili de bɛ kow dafa mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ kosɛbɛ ka faamuyali kɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ kanubagaw ni lamɛnbagaw ye kosɛbɛ banabagatɔw u fana ka dugawu k'u yɛrɛ adama ala k'olu ka ne mago bɛ min na ne b'a fɛ adama yɛrɛ k'a ka dɔn yiri faramasi de ka parce que e ka eh, fura mm. bɛrɛ t'a ni dɔgɔtɔrɔ ka fura cɛ mm. adama hali e ka fura tacogo o mm. b'a sɔrɔ courrier de bɛ e bolo tuma dɔ mm-hmm. min bɛ da fura kan mm-hmm. k'a fɔ a ye fura ta nin tacogo in na mm-hmm. a bɛ kɛ tan nin kɛcogo in na adama o y'i ka baara diya n ye dɛ parce que adamaden n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn fɔlɔ ka sɔrɔ k'a kɛ

an b'a don sachet kɔnɔ ka emballage ɲuman k'a la ka tacogo ɲuman dilan a la k'a kɛ k'a ɲa a bɛ fɔ o de ma k'a moderniser mais c'est pas une question k'a fɔ ko f'an k'an faw ka siraw bila o bon maliyɛn n'a fɔra ko ka moderniser maliyɛn b'ale ta a yɛrɛ bɛ min kɛ dɛ a b'o de bila ka taa wali ta ta o ye tiɲɛ donc o tɛ ko ye kosɛbɛ adama waati sera inchallah dugawu kɛ ka bi ta kuncɛ

An bɛ adamadenw o susan senkandi senkandi fɛnkati malikɛ susansi katouru bɛ an b'a fɔ lamɛnbari karamɔgɔya walasasaba ka mɛn n' sɔrɔ diɲɛ waati wɛrɛ ma ni maa mɔgɔ bɛ adama na bɛ se ka se kɔd min na bamanan ka misi kɛrɛfɛla tɛ cogo ka di fɛ ka ni muru fɔ a bɛ beleb wolo ni muru in na adamaka dɔn a sigilen bɛ moriya bolo kan a bɛ yiri fana dɔn an k'a ma ko porosɛri adamajɛ adama min fɔ k'i walima i ni ce i ka na araj ma cɛ fɛn sanfɛ